an bɛ lamɛnnikɛ jamakulu ni lajɛlikɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fo nin waati la k'a ɲini ala fɛ an bɛna sigi ka fɛn min fɔ kanubaw ye ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na an bɛna fɛn sigi ka fɛn min fɔ lamɛnnikɛ jamakulu ye ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ala k'o kɛ ka ala kosɔn ala k'o kɛ ala kira ba in bonya hɔrɔma kosɔn sali ala rasul kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ foli belebele di e yɛrɛ ma i ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri ka ala kama baaraw la an b'i fo foli la foli min ni dan tɛ foli min na ala k'an bɛɛ saba ma siya la an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da gunjɛ ye yiri yiri nafamaba de don yiri belebeleba de don wa yiri barikama fana de don jakite gunjɛ ye yiri sadirike ni a dɔnna an ka sosiyete kɔnɔ an bɛ lafiya sabula yiri min don eh, jakite dan foyi tɛ a la dan foyi tɛ yiri nin na yiri barikama de don jakite furakɛli sira fɛ yiri nin ɲɔgɔnna tɛ yen garizigɛ sira fɛ yiri nin ɲɔgɔnna tɛ yen wa sɔrɔ yɛrɛ sira fɛ yiri nin ɲɔgɔnna tɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman jakite n bɛ min fɔ nin f'i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'i ye yiri nin ta k'a lajɛ gunjɛ bɛ furakɛli mun kɛ an bɛna an da don a la nafa min b'a la ka daminɛ a lili la ka na bila a bolo jalan na bolo yɛrɛ la kala la i n'a fɔ ka na bila a bulu la ka na bila a ladon na ka na bila kurukurunin min b'a la ni dɔw b'a taamasere ko gunjɛ den ka na bila a feere yɛrɛ la misala la jakite n'i ye gunjɛ lili ta maa minnu bɛ yen ko bana sidɔnbali b'u la bana mun b'i yɛrɛ ma bana mun sugu don fewu fewu fewu i bɛ gunjɛ lili i b'i jija i bɛ taama ka taa gunjɛ lili bɔ a kɛra kuru fila a kɛra kuru saba ye i bɛ zaban kelenkelen lili kuru fila fara kan o kɔfɛ yiri dɔ bɛ an b'a fɔ ko samanɛrɛnin i b'ale lili fana kuru fila fara kan o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na tabakunba bulu kuru kelen pe fara kan n'i y'o fara kan i bɛ sɔrɔ k'a tobi i b'a ko i b'a min dɔgɔkun kelen a ka ca ala fɛ dɔgɔkun bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ kana siga fewu i bɛ alahu taala jɔyɔrɔ y'a la sabula kɔnɔnabana yɛrɛ fan fɛ a bɛ furakɛli kɛ min ka bon kosɛbɛ jakite ne delila k'a f'i ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'i bɛ kuma n'i dalakan barikalen tɛ n'i bɛ kuma n'i dalakan barikalen tɛ i bɛ jija i bɛ gunjɛ lili bɔ k'a suma i bolokɔni sin laban na n'i y'a suma i bolokɔni sin laban na i bɛ jija i bɛ to ka i da ko a la don o don jija i ka tile wolonwula sɔrɔ a la jakite tile wolonwula kɔfɛ a ka ca ala fɛ kana siga fiyewu n'i ye fɛn o fɛn fɔ ala bɛ barika don i dala kan na maa minnu bɛ dɔnkili da walima maa minnu bɛ zigiriw da olu a ka ca a la fɛ n'i tora ka gɛsɛ ko k'i da ko a la n'i kulela yɔrɔ walima n'i kumana yɔrɔ o yɔrɔ jeli ŋaraw b'i lamɛn dɛ wa n'i kumana maa o maa na a ka ca a la fɛ i garisɛgɛ mun jakite i b'o sɔrɔ a bolo alihamudulilayi rabili alamina n y'a f'i ye cogo min na ni mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko ɲidimi b'o la i b'a ye tuma bɛɛ dɔw ɲi yɔgɔyɔgɔlen don n'i y'o ye i la dɔrɔn e ka jija dɔrɔn n'i jija ka gunjɛ lili sɔrɔ to k'a kɛ k'i da ko i k'a ji kunu jakite n'i tora k'i ɲi ko ni gunjɛ lili a b'i ɲi lili don ka ɲi lili sigi walahi fo komi i yɛrɛ b'a ɲini cogo min na wa a ka ca a la fɛ i sago fana bɛ sɔrɔ siga t'a la o bɛ kɛ n'i y'a ɲimi ka i da ko n'a ye a b'i ɲi lili don wa kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ sɛtadiri ke i ɲi sigi wa mɔgɔ min b'a fɛ ka kɔrɔ ni i ɲi n'i tora k'i ɲi ko ni gunjɛ lili ye a b'i ɲi sigi kɛlɛ wa a b'i kɔrɔ ni i ɲi fana ye siga t'a la fiyewu gunjɛ lili b'o fana kɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'i bɔra gunjɛ lili la an bɛ na a bolojalan fana na o fana bɛ gɛsɛ kelen mako ɲɛ ka gunjɛ bolo kari dɔrɔn ka to k'i da ko n'a ye a bɛ manjɛ se mɔgɔ ma i n'a fɔ kumakan fan a bɛ dawula i kumakan kanu don mɔgɔ la kosɛbɛ wa a bɛ kumakan barika wa maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛn na k'u farikoloji ka dɔgɔ ka to ka gunjɛ gɛsɛ tigɛ a kɛnɛ k'a ɲimi k'a ji kunu a bɛ farikoloji caman di adamaden ma n'a fɔra farikoloji caman misali la sɔrɔmu bɛ mun nɔ ranplase olu de ko don a b'o fana lase adamaden ma jakite ka n'a bila o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnyana tuzuru ni gunjɛ ta a bolo ninnu mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko i bɛ yen ko farikoloji dɛsɛ de b'e la i bɛ jɛ i b'a bolo n'a bulu dɔ kari ɲɔgɔn fɛ ka n'a kɛ daga la i bɛ tɔmɔnɔ kelen kelen bulu kɛnɛ fɛnɛ fara a kan gunjɛ ye bulu kɛnɛ ye tɔmɔnɔ bulu ye kɛnɛ ye i bɛ jɛ i bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛkɔrɔ tobi f'a ka mɔ sɔgɔmada fɛ bɔli ɲɛ kelen ka sɔrɔ i ma daraka dun walima hali n'i ye daraka dun basi t'a la ani sufɛ bɔli ɲɛ kelen walima n'a y'i diya i k'a tila ka kɛ bɔli ɲɛ tilancɛ tilancɛ ye ka taga jakite n'i tugura na i kana siga fiyewu walahi a bɛ farikolo ji ranplase b'a ko ni mɔgɔ min ye sɔrɔmu kɛ jakite o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a fɔ ko bana dɔw bɛ e la fana i ma mun sugu dɔn n'i ye gunjɛ ye i n'a fɔ kɔkɛ bana sidɔnbali dabali n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ ye gunjɛ min ko ka taa fili ntigɛnso sanfɛ a bulu n'a kala e ka jan ni kala sɔrɔ walima a bulu gansan o b'a ɲɛ komi tuma très bien i bɛ taa sɔrɔ ale bulu n'a kala bɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ kalaw man kunba kosɛbɛ e k'a kuru kelen ta i ka n'a kɛ daga la i k'a tobi i k'a ko koko kelen pe i ka taa ɲagami bila ntigɛnso la jakite n'i tilalen kɔfɛ o kolen no o ka taa o bila ntigɛnso la o temps kɔnɔna na a ka ca ala fɛ bana sidɔnbali min b'e la dabali bana dɔ bɛ bana sidɔnbali min don ala b'o lakari wa o kɔfɛ fana i k'a dɔn c'est-à-dire que n'i o ma se k'i ka bana in furakɛ i b'a sɔrɔ n'i tilala la dɔrɔn ala bɛ sin ka sababuya dɔ dayɛlɛ i ye i b'a sɔrɔ bana bɛ dɔw la o bɛ san tan san mugan san bi saba kɛ o bɛ ka boli sira tɛ ka o tɛ a n'a sababu tɛ bɛn quoi n'i ye nin ko dɔrɔn n'a m'i ka bana ban ala b'i ka bana ni sababu i n'i ka bana sababu bɛn o kɔfɛ jakite kɛrɛnkɛrɛnyana gunjɛ n'an bɔr'o la ka n'a bulu yɛrɛ la bulu bɛ baara caman kɛ garisɛgɛ ko gɛlɛya bɛ maa min na i ka gunjɛ bulu kɛnɛ kuru fila ani balanbalan n'o ye suruku ɲɛ bulu kɛnɛ kuru fila ani kalakari jɛma kuru fila ni kalakari bilenni kuru kelen e ka nin san dɔrɔn k'a kɛ daga la k'a tobi n'i y'a tobi e k'a ko dɔrɔn tile wolonwula kɔnɔ tile wolonwula tɛ dafa fo ala ka garisɛgɛ telimaw d'i ma wa ni siriw fana b'i la jakite siri bɛɛ bɛ tigɛ o kɔfɛ fana gunjɛ bulu kɛnɛ ni mɔgɔ min bɛ yen halisa farikolo bana sidɔnbali dɔ b'e la i n'a fɔ ŋɛɲɛ n'a ɲɔgɔnnaw b'a la walima jiko dɛsɛ n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ jija i bɛ gunjɛ bulu kɛnɛ ɲini hali n'a kɛra kuru fila saba naani n'i jija i bɛ toro kelen kelen ni bulu ale kuru fila ni toro fara kuru kelen fara a kan n'i ye nin tobi k'a ko jakite a bɛ farikolo ji remplacer wa ŋɛɲɛ bɛ minnu farikolo la tuma bɛɛ n bɛ n fari siyɛn a b'o bɛɛ ban ka bɔ i la donc gunjɛ bɛ baara caman kɛ bulu mun b'a la nin ye bulu nafa dɔɔni ye maintenant sa n'i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na a feere mun b'a la donc n'i wulila ntɛnɛ sɔgɔma i bɛ taa jɔ gunjɛ sun na ka li ilafi kurayisi kalan i tɛgɛ la ka gunjɛ bulu bɔrɔntɔ k'a bɔn ka tila k'a bɔrɔntɔ k'a bɔn ka tila k'a bɔrɔntɔ mais i bɛ taa ni bɔrɔ ye siɲɛ saba donc n'i y'a kalan la siɲɛ ka i tɛgɛ la siɲɛ wolonwula k'a lamunumunu walima i jɔlen k'a kalan k'a bɔrɔntɔ k'a bɔn ni hakɛ min sɔrɔ i bɛ nana i bɛ jija i bɛ sana ɲɛji dɔɔni ani barakanti dɔɔni ani manja dɔɔni i b'o fara a kan jakite n'i y'o fara a kan i bɛ na mun kɛ i bɛ jija i b'a foroki n'i y'a foroki i bɛ parifɛn wadudu ani danguma ani nuru mahamadu i b'o parifɛn sugu saba k'a la k'a da tile la n'a jara e ka to k'a wusu ni dɔɔni ta o ta k'a kɛ tasuma na k'a wusu jakite garizɛgɛ ma o don ala b'a d'i ma wa feere nafa caman b'a la dawula yɛrɛ sira fɛ n'i ye gunjɛ feere caman bɔ i bɛ zaban fɛnɛ feere bɔ ka manja den bi naani kelen ɲɔgɔnna ɲini k'a susu ni ɲɔgɔn k'a mugu bɔ i bɛna situlukun tulu laban de ɲini situlukun tulu laban n'i y'o sɔrɔ e ka jija dɔrɔn i k'o ta n'i y'o ta i bɛna faramugu in ta k'a ɲagami o la i y'a faamu i bɛ faramugu nin dɔɔni ta k'a ɲagami a la jakite to ka nin dɔɔni mu ka bɔ ba ye n'i ye nin mu ka bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ jama b'i ye wa diɲɛ maa b'i ye dawula fɛ mandiya sira fɛ kanu sira fɛ mɔgɔ b'i kanu fara t'a la o kɔfɛ jakite n'i bɔra yen nɔ ka na kɛrɛnkɛrɛnyana kurukuru min b'a la n'o y'a den kurukuru in bɛ nafa caman kɛ sɔgɔsɔgɔ banbali bɛ maa min na n'i ye kurukuru in sɔrɔ k'a sisi k'a mugu bɔ n'i tora ka kɔgɔfin fitinin k'a la k'a mugu a bɛ sɔgɔsɔgɔ banbali ban pewu mɔgɔ minnu fana bɛ yen k'a fɔ ko sinsan juguman b'o la i b'a sisi k'a mugu bɔ ka kɔngɔ sirani fara fana bɔ k'ale fana susu k'a mugu bɔ ale mugu sisan i bɛ sɔrɔ k'a mugu ni gunjɛ den mugu nin ɲagami ɲɔgɔn na ka kɔgɔfin dɔɔni k'a la to k'a mugu a bɛ sinsan ban pewu kɛrɛnkɛrɛnyana minnu fana bɛ ko kunnafɛn juguman b'o la n'i gunjɛ den caman sɔrɔ e k'a kɛ hali n'a kɛra bɔti ɲɛ kelen walima jifilen ɲɛ kelen hakɛ walima bolo fila falen n'i y'o bila e ka kaburu kan bin kuru kelen pe bɔ ka fara a kan i k'a tobi ka ko tile wolonwula kunnafɛn b'i haramu jakite an bɛ ala fo k'ala barika da kɛrɛnkɛrɛnyana kuma la sɔrɔ n'an bɛ kumakan laban min f'i ye an b'a fɔ kanubaw ye fayida minnu bɛ ka di u kan'o ta kɛ lamɛnni dɔrɔn ye u ka fayidaw labaara ka tiɲɛ y'a la ka tila ka a partager o de ka da kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛ fana k'a sɔrɔ k'a yɛrɛ nafa n'a ye ka sɔrɔ ala t'an dɔn c'est baara in dabɔra o de kama hasidiya tɛ an dusu na an y'a dabɔ ala taala jati de kama wa an bɛ ala sɔrɔ ala fana kuma ala sɔrɔ an na dɔrɔn mais mun kɔni gɛlɛya e ma mɔgɔw ka jija ani mɔgɔw ma kanubaw ma ni lajɛlikɛlaw ma page sanfɛ u ka baara kɛ n'o y'a ye u ka partager en même temps u ka baara kɛ ni fayida ninnu n'i ye min kɛ ka nafa y'a la duwa kɛ jakite ye ka duwa kɛ daw yɛrɛ ka duwa kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen alihamudulila an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barikada ne yɛrɛ tɔgɔ ye amadu daw ni bɛɛ bɛ n dɔn ni karamɔgɔ daw ye walima miyanka kɛ ne yɛrɛ ka numéro de téléphone soixante-quatorze soixante soixante-quinze soixante et un soixante-quatorze soixante soixante-quinze soixante et un malitɛli soixante-trois quarante-deux quatre-vingt-treize quatre-vingt-neuf ka ca ala fɛ waati waati n'i ye n kɔngɔ na ni alahu taala ka diɲɛ n'ala ka se i bɛ n sɔrɔ ala k'an bɛ saba ma ala kiraba ye bonya n'a hɔrɔnma kosɔn seli alayɔrɔso n'a fɔ sira ale kamahamatɔla barika